an balima voix de bamakɔ lajɛbaw ani a kanubaw an bɛ foli kɛ aw ye o ko ten ko dugubila ka fisa ni laadawuli ye o de kama walasa mun ye dɔnni ye ka dɔ dɔn a la n'an ye dɔnni ko fɔ a caman o bɛ yen nka an bɛ waati min na mun ye siginidenw ye n'o ye nimero ye ka dɔ fɔ o kan maa min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ɲini ma ani ka maaninfinw k'u hakili lasigi ani k'u bilasira i ka dɔn o baara ma o maa b'an bolokɔrɔ bi n'o ye sɛɲɛ sangare ye an bɛ a fo a nali la sɛɲɛ i ni ɲantuma basi an b'i yɛrɛ fo jara ka voix de bamakɔ lajɛbagaw n'a sponsor n'a partenaire k'u bɛɛ fana fo
Sɛɲɛ bi an tɛ ko bila da grinda la ka sabu kɛ bi n'i ye an ka jamana kɔnɔ maa si tɛ yen ni ni a bɛ fɔ o ma ko wolosɛbɛn n'o t'i la n'o ye acte de naissance ye an bɛ fɛ i ka dɔɔnin fɔ an ye a nafa kan maaninfin ka adamadenya tabiyaw la walasa an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ d'accord an bɛ segin k'i fo k'a yira k'a fɔ min ye wolosɛbɛn ye ale ye papiye de don d'accord ni den sɔrɔla ale ka hakɛ fɔlɔ de don jamana kan k'o d'a ma n'o ye o y'a ka wolosɛbɛn ye o wolosɛbɛn n'a sɔrɔla a la a b'a to fɔlɔ n'a bɛ don ekɔli la a ka se ka don ekɔli la n'a nana se san tan ni seegin ma a ka se ka carte d'identité eh, nationale sɔrɔ n'o carte d'identité civile ye donc fana kɔfɛ tuguni n'a bɛna voyager passeport bɛ ta n'a ye n'a bɛna baara ɲini tuguni n'o ye concours ninnu ye ka don fonction publique la walima collectivité la wolosɛbɛn ɲininkali bɛ kɛ donc wolosɛbɛn n'i y'a lajɛ sur le plan administratif a nafa ka bon de bɛɛ kelen kelenna kan parce que ka sababu kɛ i ka papier ko ye dugutaga ko fɛn caman bɛ yen nɔ o se ka ɲɛnabɔ ni wolosɛbɛn fana tɛ mais o kɔfɛ wolosɛbɛn nafa wɛrɛ b'a la min tɛ an nafa administratif ye i n'a fɔ par exemple sisan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u kan ka baara kɛ mais u t'a dɔn u kan ka baara sugu jumɛn kɛ wolosɛbɛn de bɛ se ka a préciser test bɛ yen nɔ psychologie la test bɛ yen u b'a fɔ ma test d'orientation professionnelle par exemple mbti bɛ yen nɔ y a keirsey fana bɛ yen nɔ test caman de bɛ yen nɔ n'i y'a passé dɔrɔn i kan ka baara min kɛ a bɛ olu lisiw bɔ ka d'i ma mais o kɔfɛ wolosɛbɛn ta ye précis de parce que n'i ye wolosɛbɛn ta k'a lajɛ sisan chiffre seegin de b'a la n'i ye kalo lajɛ a bɛ daminɛ tile fɔlɔ ka taa jɔ tile bisaba ni kelen o ye chiffre fila ye n'i ye kalo lajɛ a bɛ daminɛ janvier ka na jɔ décembre o ye tan o ye chiffre fila ye donc n'i année lajɛ chiffre wɔɔrɔ de b'a kɔnɔ n'o ye un ka na chiffre n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ na seegin de donc yɔrɔ a b'a fɔ ko mɔgɔ seegin jinɛ seegin bon n bɛ laturu dɔrɔn k'a kɛ to sisan seegin de b'a kɔnɔ o de y'a ko diman yɔrɔ ye donc mɔgɔ min b'a fɛ ka baara min kɛ sisan n'i b'a fɛ k'o ɲɛdɔn i ka wolosɛbɛn b'i bolo i b'a chiffre fara fara ɲɔgɔn kan n'a total cayara ni dix i b'a fara ɲɔgɔn kan tuguni n bɛna chiffre min d'i ma ka daminɛ un ka na neuf la e kan ka baara min kɛ o b'o kɔnɔ bon sisan bana kɛlen don k'i sɛgɛn i ye furakɛliw kɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a ma tuguni i b'a fɛ k'a dɔn i bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min na donc ni fana b'a calculer o tagabolo kelen na n'a ye chiffre min d'i ma ka daminɛ un ka na neuf la donc bana min b'i la a b'o liste d'i ma i kan ka dumuni suguya min dun walasa farikolo k'a yɛrɛ sɔrɔ bana bolo o fana bɛ bɔ n'o ye i ka kan ka kulɛri sugu min utiliser parce que bɛɛ n'i ka kulɛri fana de don o fana bɛ bɔ n'o ye maintenant o kɔfɛ tuguni dun sisan i yɛrɛ ye du terrain san i b'a fɛ k'i ka du terrain jɔ ka don a kɔnɔ ka k'i siyɔrɔ ye donc n'i b'a fɛ k'o kɛ tan tɔ i sɔrɔla année min na chiffre laban fila min b'o kɔnɔna na i b'o fara ɲɔgɔn kan n'o fana ye min d'i ma ka daminɛ 1 9 i siso kan ka jɔ yɔrɔ min na i ka terrain kɔnɔna na a b'o yir'i la wa ta bannen de i kan ka don chambre kɔnɔ n'i dara i ka dilan ka da fan fɛ n'i kan k'i kun da in na ka ɲɛsin o fana fɛ bɛɛ b'o chiffre fana bolo donc sokɔnɔna kulɛri b'a bolo o fana kɔfɛ tuguni c'est à dire que e, e, b'a sɔrɔ mɔgɔninfin yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya bɛɛ de A à Z a bɛ wolosɛbɛn kɔnɔ quoi mais wolosɛbɛn in ye code de ye mɔgɔw tɛ ka se k'a décrypter o de y'a to mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn kɔnɔna mɔgɔ caman bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna na n bɛ misaliya kelen d'i ma sisan mɔgɔ min bangera le 2 février euh, l'an 2000 euh, l'an 2000 an k'o ta yɔrɔ 2 saba de b'a la 2 o ye février fana deuxième mois ye 2000 2 fana b'o la yɔrɔ n'i y'a ta sisan a tɔ ninnu chiffre wɛrɛ tɛ yen bilen chiffre dun ye kɔnɔntɔn de ye 1 à 9 nin tigilamɔgɔ n'a taara diɲɛnatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a donna mɔgɔw u b'a fɔ faama de don wa n'i y'a ye i bɛ faamaya fari y'a la parce que non seulement hali n'a kɛra mɔgɔ cɛjugu a bɛ kɛ mɔgɔ cɛjugu sarama ye a bɛ kɛ mɔgɔ dawulama ye kalan bɛ diya ye ko cɛ ɲumanw ko sanu ka da ye mɛ tu sɔn furu bɛ se kɛ fa in nin hali n'a kɛra ti ɲɛ mun na ti ɲɛ parce que e b'a jɛ o tɛ tɛ yen nɔ de tura b'a jɛ n'o ye ko minikasi ye e sɔn b'a jɛ ka u yɛrɛzc sɔn b'a jɛ sen sa se la hsari la ko san la mobili tɛ bɔyasi o b'a jɛ sisan sela fa yɛrɛ sɔn sa tɛ yen nɔ sɛsa sela fa la kura yan o fana tɛ yen nɔ la kɔnfi dɔnkusa seli pubaa la otote o tɛ yen nɔ dɔnku mɛ na nefasa lamasmani tɛ o fana tɛ yen nɔ dɔn e bɛ kɛ faama sugu jumɛn sisan mɛ tun taa n'a taara an ka bamanan dɔnkɛla ni muru f de fɔ u b'a fɔ faama de don mɛ n' ye purlɔ min bɛ min sɔrɔ da deli sanfɛ a diɲɛ ka nɔgɔɔgɔ fo ka faga i y'a faamu donc c'est seulement o chiffre min b'a jɛ i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a dilan k'a tigi labɛn o cogo la a b'a ka faamaya kɛ a hɛrɛ ma basi t'a la mais mɔgɔw bɛ sama yiriko nɔfɛ o mɔgɔ k'a kɛ to kuma ɲɛfɔ de don parce que an tɛ dumuni na an bɛ psychologue psychologie kɛ an bɛ recherche kɛ ni numérologie de ye mais an ka kan ka ko ɲɛfɔ mɔgɔw mɔgɔw k'a faamuya bon n'i samara yiriko nɔfɛ a tɛ ɲa parce que i bɛ yiri utiliser sisan wagati dama dama a bɛ suma kɔfɛ problème bɛ tila ka na parce que fɛn dɔ de bɛ jɛ min t'i la bon i bɛna tugu saraka nɔfɛ i bɛ saraka in bɔ tuguni waati fitinin dɔrɔn kɔfɛ problème bɛ tila ka jɔ donc ni fɛn fɛn kɛ ka sɔrɔ i ma nin chiffre ninnu bila u nɔ na chiffre ninnu y'a jɛ i m'a dafa problème bɛ na maintenant o y'o yɔrɔ ye sisan mais eh, par exemple n'i y'o bila n'i nana n'a ye banako sira fɛ an b'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu bangera le eh, eh, eh, par exemple le 10 janvier 91 euh, i y'a faamu yɔrɔ un ni neuf ye dix o bɛ un d'i ma janvier bɛ un d'i ma o ye deux ye donc maintenant euh, 91 un fila min i b'o ta i bɛ neuf bila donc ça te fait quatre o bɛ sigi quatre kan sisan a lajɛ a tigi fɔlɔ sɔn non seulement furu tɛ sɔn bila a bɛ kɔrɔbaya ka na tɛmɛ san mugan duuru kan dɔrɔn i b'a ye fo furuko problème b'a minɛ wali kelen infection bɛ sɔn k'a sɔrɔ infection génitale o b'a sɔrɔ taalen ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ biɲɛko problème bɛ se k'a sɔrɔ biɲɛ bɛ se ka problème sɔrɔ bon kɔfɛ kɔ a abdominal i b'a ye o fana b'a dimi wagati bɛɛ kɔdimi bɛ cun a kan n'a yɛrɛ ma jan a bɛ se ka opération kɛ mais opération tɛ kɛ solution parce que après l'opération kɔdimi bɛ tila ka to a nɔ na donc i y'a ye sisan quatre nin de b'o bana s'a ma maintenant n'i y'a ye sisan o fana na n'i nana n'a ye baarako sira fɛ an b'a ta dɔrɔn mɔgɔ min fana sɔrɔla à peu près euh, Bon i bɛ se ka date dɔ fɔ dɔrɔn an b'a ta o la a bɛɛ kana kɛ ne ka fɔ quoi unhun, le 3 avril 1982 unhun, donc 82 déjà 2 bɛ t'i bolo o la parce que ni 1 farala 8 kan o bɛ kɛ 9 ye et le 3 n'i y'o 3 fara 2 kan o ye 5 ye donc e tun ye mois jumɛn ye? avril, avril o ye 4 ye donc 4 plus ɛɛ 5 ça fait 9 voilà donc basi n'i y'o tigi ɲɛ tan fɛn fɛn bɛ sigi 9 kan ni calcul la mɔgɔ mɔgɔ mana sigi 9 kan calcul la a tigi yɛrɛ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ sɔrɔ nka sɔrɔ bɛ taa kɛnɛma de parce que ale ka adamadenya ɲɛsinnen don mɔgɔw degunbagatɔw dɛmɛni ma n'a ye fɛn min sɔrɔ ni mɔgɔ min nana ɲɛji bɔ a bɛ dɔ d'o ma n'a ye mɔgɔ dɔ degun kɔnɔna na a bɛ don ɲɛ k'a b'o dɛmɛ ka fɛn na donc ale ka fɛn ɲɛsinnen don adamaden ko ni adamaden dɛmɛw de ma donc pour que ale kɛ baara sɔrɔ sisan baara min bɛ ɲɛ a bolo a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ pharmacien min ye furafeerela ye bon kɔfɛ min y'an ka humanité ye ONG ninnu ani projet ninnu a bɛ se ka k'o baarakɛla o de bɛ ɲɛ a bolo parce que fɛn bɛɛ tɔgɔ ye ko adamaden dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔna na o baara kɛlen ye ale ma c'est-à-dire nɔgɔya dan de ye i y'a faamu bon n'i y'ale ta k'i bɛ taa ale kɛ sɔrɔdasi ye ni ala ma jan ka bɔ a ka gundo bɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ni ala ma jan kɛ tuguni ale kelen kama a bɛ bɔ mari dɔ bɛna k'a b'a fɔ k'a bɛ ko dɔ kɛ dɔ la a b'o don ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a fɔ ka nɔgɔ tɛ bɛ tila ka tɔw janfa n'i y'a ye hali n'i y'a ye polisi ninnu na ni fɛnw na n'u ye mɔgɔ minɛ k'a ye kojugu kɛ mɔgɔ min bɛ se ka kari k'a tigi foni k'a bila ale de don parce que ale tɛ tɔɲɔ fɛ quoi i y'a faamu donc o ye n'i y'a ta a ka orientation professionnelle fɛ pour que mɔgɔw k'a faamu bɛɛ n'i ka baara de don wa a tigi tɛ se ka bitigi feere n'i y'a bila bitigi feere la tan mɔgɔw bɛ juru t'a bolo parce que a tɛna se ka a da ka girin juru kan na hali ne ko a tɛ fɛn d'i ma ne nana ka na i ma jigin a cogo la walima k'i ka gɛlɛya fɔ ka bonya a b'a ta ka d'i ma donc bitigi bɛ bin ale de bolo i y'a faamu donc fɛn bɛɛ bɛ date de naissance in bolo voilà. mais furuko yɔrɔ la dun furu an ka misali ta o kan mɔgɔ min n'o bangena le 5 septembre 2001 mm. misali la.
sisan eh, par rapport au mariage mm. y'an kɛ fɛn dɔw fɔ mɔgɔ ye k'a faamuya mm-hmm. eh, n'i ye numérologue ta mm-hmm. u bɛ date de naissance utiliser mm-hmm. u bɛ eh, tɔgɔ ni jamu utiliser ka na bɔ ni fɛn dɔw ye n m'a fɔ k'a man ɲi a ka ɲi mais problème b'a la n ma n'a ɲɛfɔ mariage ale bɛ mɔgɔ tɔgɔ dɔrɔn de bolo i y'a faamu mɔgɔninfin tɔgɔ min bɛ sɛbɛn i ka wolosɛbɛn kɔnɔ u b'i wele min na tɛ dɛ min sɛbɛnnen don i ka wolosɛbɛn kɔnɔ i ka furu ɲali n'a cɛnni b'o de bolo mais n'i y'a fɔ f'i ka walawala dɛ n'i ye tɔgɔ ta ale bɛ na n'i ka nombre actif ye n'an bɛ k'a fɔ psychologie la an b'a fɔ i ka personnalité n'i ye jamu ta o bɛ na n'i ka hérédité ye donc o y'a numérologie kan ye maintenant n'i ye tɔgɔ ni jamu fara ɲɔgɔn kan o bɛ n'i ka nombre d'expression ye anw b'a fɔ ma tubabukan na psychologie kan na ko caractère bon i bɛ na sisan i bɛ mɔgɔw ta i b'u tila u bɛ na kɔnɔntɔn na i bɛ tila ka mɔgɔw ta i b'u tila tuguni u bɛ na duuru la donc u bɛ na n'a fila de ka bɔ ɲɔgɔn na ni pour que i ka se k'a fɔ ko furu bɛ ɲɛ a ti ɲɛ n bɛ k'o de misaliya di mɔgɔ ma n'i ye mɔgɔ tɔgɔ ta muso min tɔgɔ ye par exemple umu i bɛ umu dɔrɔn ta fɔlɔ donc n'i y'a umu ta lɛtiriden joli de don lɛtiriden duuru de don bon n'i ye lɛtiriden fila ta k'a tɔ i bolo saba ye bon mɔgɔ ka hakɛ to ni ɲɛfɔli ma kɛ a ɲɛdɔn tɛ kɛ i bɛ umu tɔgɔ fɛn o fɛn min dɔn a fitinin fara kɔrɔbalen kan a bɛɛ ka problème ye problème damadama de ye non seulement wari ka d'u ye dumuni duman ka d'u ye fani duman ka d'u ye cɛ ka d'u ye u ka dilanko fanga ka bon o ye umu tɔgɔ bɛɛ ye maintenant lɛtiri den duuru na n'i ye kelen tigɛ ka bɔ a la a tɔ y'i bolo lɛtiri den naani tugun donc umu tɔgɔ umu tɔgɔ k'i b'a dɔn n'a donna furu fɛnɛ kɔnɔna na ale ka furuso sigi bɛ a bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la a bɛ nimisa sɔrɔ a la i y'a faamu donc yɔrɔ fɛn fila ale yɛrɛ ka furu la dɔrɔn naturellement a bɛ gɛlɛya sɔrɔ a bɛ nimisa sɔrɔ furu la mais ni filanan ye mun ye a dilanko ka bon cɛ ka d'a ye dumuni duman ka d'a ye wari ka d'a ye fani duman ka d'a ye maintenant n'i ko sisan ko i b'a fɛ k'ale ka mɔgɔ ɲini min b'a furu k'a n'o ka furu bɛ se ka mɛn i fɛnɛ bɛ cɛ de ta sisan min tɔgɔ fɛnɛ na mun b'ale jɛ o bɛ kɛ k'o dafa mun fɛnɛ b'o tigi fɛnɛ jɛ ale ta bɛ se k'o dafa donc a compatibilité bɛ ɲini o ɲini cogo de la mais n'i m'o kɛ n'i nana ni mɔgɔ ye sisan sɔrɔba tɛ mɔgɔ min na a u tɛ se ka ɲɛ a la n'i nana ni mɔgɔ min tugun min fana a ka dilanko fanga ka dɔgɔ kuma man bon c'est à dire a ka dilanko tɛ ten a n'o fana tɛ se ka ɲɛ a la donc par fini problème bɛna kɛ mun ye mankanmisɛnninw bɛna cumuler cumuler ɲɔgɔn na par la suite divorce bɛ se ka y'a la walima wagati bɛɛ furu in mankan b'a kɔnɔ kɛlɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ da bɛ don a la ka caya o y'a yɔrɔ dɔ ye sisan an bɛna ta cɛ kunda i bɛ cɛ min dɔn sa k'a tɔgɔ alasan i bɛ alasan fɛn fɛn min dɔn n'a bɛ sɛbɛn ni a l a deux s a n e adamadenya b'o la o nisɔn ka di u bɛ don mɔgɔw la u bɛ mɔgɔ kunko kɛ mais a bɛɛ ka problème muso ka d'a bɛɛ muso ka d'u ye o dilanko ka bon bon ni tɛ ale fana na n'i b'a fɛ ka mɔgɔ d'ale ma i bɛ mɔgɔ de d'ale ma sisan min n'ale bɛ ɲɔgɔn dafa tɔgɔ bɛ dɔrɔn de bɛ bɔ n'a ye maintenant n'i ma se k'o kɛ sisan n'i y'ale muso ta ka taa bɛn mariyamu ma u tɛ se ka ɲa a la parce que mariyamu tɔgɔ fɛn fɛn min bɛ yen nɔ a bɛɛ dusu ka bon u tɛ jɔnmaya fɛ u t'a fɛ ka sɛnɛma olu b'a fɛ ka balo n'u yɛrɛ ka seko n'u ka dɔnko n'u ka cɛsiri de n'alasan tɛ ɲa waati bɛɛ kɛlɛ mankan fɔɲɔgɔnkɔ par fini furu bɛ sa mais furu bɛ sa mun na mariam tɔgɔ ninnu fɛn fɛn min bɛ yen nɔ i bɛ m kelen tigɛ ka a kelen tigɛ ka r tigɛ ka i tigɛ mariam tɔw t'i bolo lettre kelen de mariam tɔgɔ fɛn min bɛ yen nɔ ale ka furu cɛlasigi fana caman bɛ yen nɔ furu fɔlɔ bɛ tiɲɛ de o y'a mariam tɔgɔ bɛɛ n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ bi seegin duuru olu furu fɔlɔ bɛ tiɲɛ a tɔni min bɛ to a furu fɔlɔ la fana o bɛ t'a sɔrɔ n'a tɔgɔ ni cɛ tɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn dafa n'u bɛ ɲɔgɔn ta mais n'o fana tɛ tuguni i y'a ye i bɛ mariyamu fɛn fɛn min dɔn n'i y'a fɔ fɔ cogo min na nin a bɛɛ y'i ka denmisɛnnin ka na mɔgɔkɔrɔba la u ni cɛw de ka di u cɛlamaw de don u bɛ tugu cɛw nɔfɛ u ni cɛw bɛ teriya don ɲɔgɔn cɛ u ni muso ɲɔgɔn ka teriya tɛ ten tɔ i y'a faamu donc furuko yɔrɔ la tɔgɔ de nafa ka bon yen nɔ fɔlɔ k'a lajɛ n'aw bɛ bɛn n'aw tɛ bɛn n'aw jinɛw bɛ ɲɔgɔn ta n'aw jinɛ tɛ ɲɔgɔn ta ka tɛmɛ date de naissance kan date de naissance bɛ se ka intervenir yɔrɔ min na o b'a yira k'a fɔ ni si bɛ nin san hakɛ la da bɛ se ka don i ka furuko kuma la walima da tɛ se ka don a la parce que san dɔw bɛ yen nɔ ni mɔgɔ si don o kɔnɔ i n'a fɔ san tan ni san san tan ni saba pile ou bien par exemple san bi saba pile ni k'a daminɛ o dafa don na ka na bɔ bi saba dafali la taxus ka don bi saba ni kelen daminɛ n'i y'a tigi ka furuko labɛn a kɔnɔna na a caman na a bɛ tila ka kɛ dimi de y'a ma a bɛ kɛ tiɲɛni de y'a ma donc si bɛ a date de naissance bɛ se ka da o yɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ ka bilasirali kɛ k'a fɔ a karisa si bɛ nin san hakɛ la bi a y'a ka musoko bila san wɛrɛ la walima a y'a ɲinɛ o parce que san wɛrɛ si bɛ se nin ma donc o bɛ se ka o ko organiser k'o sigi o sen kan mais min ye furuko yɔrɔ ye n bɛ segin a kan bɛɛ ye c'est à dire fo ka tɔgɔ de ta k'a lajɛ fɔlɔ n'u bɛ taa ɲɔgɔn n'u tɛ taa ɲɔgɔn n'o ma kɛ fiyewu fiyewu tɔgɔ ninnu mana fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn furu tɛ se ka ɲa a bɛ tiɲɛ de donc n b'a fɔ an ɲɛna fɔlɔ la ko fɔlɔ ko furu n'a bɛ sa k'o bɛ taa sa dugu so kɔfɛ ko maa dalen don a la a bɛ sa yiri min kɔfɛ ko o yiri bɛ taa a bɛ tan an y'a sɛgɛsɛgɛ j'ai fait deux ans san fila n bɛ terrain sanfɛ n bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ pour que dɔnni ninnu filɛ nin bɛ se ka livre sɛbɛn a la ka se k'a kɛ fɛn ye bi min bɛ se ka min bɔ k'a yira mɔgɔ la k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna mais kununko furu tun bɛ sa dɛ u ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ko furu kana sa nka cɛ u ma furu si bali ka sa furu sara communauté bɛɛ la a sara société bɛɛ la u tɛ se k'a fɔ ko nin siya ye nin ye ko olu ka siya juru bɛɛ k'a daminɛ diɲɛ na fo bi ko furu ma sara o siya tɛ yen nation si tɛ diɲɛ kɔnɔ furu ma sa yɔrɔ min na chrétien y'a kɛ ni furu sara dati don i ka kuma la a ma furu sa bali chrétien fɛ donc ko minnu b'a kɔnɔna na n'o de bɛ na n'a sababu ye o ye tɔgɔ de ye ala sago i sago
An balima Wari Bamakɔ lajɛbaw an tɛna bi ta in kuntaala janya ni aw mago bɛ a la ka kunnafoni ninnu sɔrɔ waati bɛɛ a bɛ Wari Bamakɔ a bɛ to k'a sɔrɔ ale la s an bɛ yɛrɛ fo i ni ce ni ala sɔnna a ma dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ aw fo nin tun ye wolosɛbɛn ale nafa dɔw ye nka tɔw n'aw mago b'o kunnafoni tɔw la a bɛ a sɔrɔ Wari Bamakɔ la waati bɛɛ u ka ɲinini kɛ walasa ka kunnafoni sɔrɔ aw ni ce aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ